Haigh na hardranganna, an bhfuil sibh go maith? Seo rang Gaeilge díbh agus an téama atá agam inniu ná An Scoil. Bhí mé sa chlós níos túisce ar maidin agus rinne mé físeán do na hísealranganna agus thaispeáin mé dóibh clós na scoile, thaispeáin mé dóibh cúl na scoile, sin cúl na scoile, an píosa atá ag an gcúl. thaispeáin mé dóibh nuair a bhí mé i mo sheasamh os comhair na scoile, os comhair na scoile, thaispeáin mé dóibh na binsí beaga lasmuigh agus thaispeáin mé dóibh chomh maith an scáthlán, sin an shelter, an scáthlán. Agus bhí rud eile agam dóibh ar maidin chomh maith, an bhfeiceann sibh seo? Fan go bhfeicfidh sibh, b'fhéidir go bhfuil an Ghaeilge agaibh i gcomhair seo, an bhfeiceann sibh? Seo fáinne. An bhfeiceann sibh fáinne? Tá fáinne ar mo mhéar chomh maith mar tá mé pósta. An bhfeiceann sibh fáinne ar mo mhéar, yeah, sin fáinne, fáinne, fáinne, fáinne. Bhuel, seo fáinne chomh maith, ach glaoitear fáinne eochracha ar seo. An gcloiseann tú an fhuaim sin? So bhí an fáinne eochracha agam ar maidin agus d'oscail mé na geataí do na páistí. Agus tá sé sin ar an bhfíseán eile. Ach. Is sibhse na páistí móra agus tá mé sásta roinnt oibre a dhéanamh libh san oifig. Bhuel, sin ceart go leor. Seo m'oifig ar aon nós, mar is eol díbh, fan go bhfeice sibh oifig na scoile, tá bord ansin agam, tá neart spáis agam. Éistigí leis sin. Sin frása nua, plenty of, neart, nó sin go deas, N-e-a-r-t, plenty of space, neart spáis. Tá neart spáis san oifig agam, tá an t-ádh agam. Tá an t-ádh agam, I'm lucky, tá an t-ádh agam go bhfuil an spás sin agam mar a fheiceann sibh mo chótaí ar crochadh ansin. Agus na seilfeanna le fillteáin, sin seastán ceoil, bord na mbréagán agus is dócha sin an boiscín eochracha ansin. Bhfeiceann sibh sin? Agus taobh thiar dom feicfidh sibh an chlár fógraí. Bhfeiceann sibh sin? Agus is dócha sin grianghraf agus ansin tá léarscáil is dócha agus sa chúinne feicfidh sibh, nah, no, nach an bhfuil an ceart agam? agus póstaeirí. Yeah. agus do na páistí ná fuair seans, taispeáin rud eile díbh, an teach gloine. Yeah. Tá, now fan go bhfeicfidh, tá an teach gloine suite díreach lasmuigh de na fuinneoga anseo. So seo, cén Ghaeilge atá ar seo arís, an bhfuil sé ar eolas agaibh? Tá mé ag iarraidh smaoineamh. Dallóga! Na blinds, bhuel, dallóg agus dallóg eile, na dallóga nuair a chuireann tú iad le chéile. Ceann amháin, dallóg. Osclóidh mé an dallóg. Cén Gaeilge atá ar an rud seo? An téad. Tá téad anseo agus bogann siad mar sin. Coill díreach amach agat. Agus tá sreang anseo agus tarraingíonn tú an sreang. agus déanann sé an fhuaim sin agus taispeánfaidh sé sin díbh uilig na glasraí! Más maith, seo teachín na nglasraí, más maith libh, nó an teach gloine. Nó, an bhfeiceann sibh sin, bhí na cailíní anseo níos túisce agus tharraing siad amach na weeds. Cén Ghaeilge atá ar weeds, tá mé ag ceapadh na fiailí. So, tá chuile rud go deas déanta acu anseo. An bhfeiceann sibh na prátaí? Yeah, fásann na prátaí faoin talamh ach tagann na duilleoga amach os comhair nó amach as an talamh, más maith libh, i dtreo na gréine. Fásann plandaí i gcónaí i dtreo na gréine. Agus suite ansin chomh maith, tá prátaí, tá mé ag ceapadh. Bhí leitís ansin, tá an leitís imithe, bhí na cailíní anseo ar maidin agus bhain siad an leitís. So, cuireann tú glasraí san earrach. Cuireann tú glasraí san earrach agus ansin baineann tú na glasraí anois agus sa samhradh is dócha agus san fhómhar chomh maith. Baineann. Nó nach bhfuil an t-ádh orm toisc go bhfuil na glasraí le feiceáil lasmuigh den doras sin, lasmuigh den fhuinneog sin ba chóir dom a rá. Arís, sin, yeah, agus cuirfidh mé seo ar ais arís. Agus chuala sibh an bháisteach ag titim lasmuigh, nár chuala? Tá sé ag stealladh báistí.

go dtí go bhfeicfidh mé cad atá agam díbh inniu. Ní bheidh mé i bhfad, a pháistí, inniu ná mar tá 's agam go bhfuil sibh gnóthach. An méid sin ráite, taispeánfaidh mé stuif anseo díbh. So, an téama ná an scoil agus an dáta ná an naoú lá déag de, an bhfeiceann sibh sin, de mhí na Bealtaine, mí na Bealtaine, yeah, dhá mhíle is a fiche haon, dhá mhíle is fiche haon, an naoú lá déag de mhí na Bealtaine dhá mhíle is a haon. Frása na Seachtaine, Is deas an lá é. Now cathain, cathain a úsáideann tú is deas an lá é? Bhuel, cloiseann tú mé ag rá scaití, nach deas, agus scríobhfaidh mé an cheist anseo díbh go bhfeicfidh sibh. Cuirfidh mé sin timpeall agus in airde anseo, le dúch dearg, an bhfeiceann sibh dúch? Sin dearg, nach ea? Le dúch dearg díreach anseo. Now, nach. N, A, C, nach, sin nach deas, litriú deas, D, E, nach, deas, an, lá, é, nó nach deas an mhaidin í, an mhaidin, M, H, focal baininscneach, M, H, A, I, D, I, N, í, úúú marc ceisteach so nuair a chloiseann sibh nach deas an lá é a freagra ná ó is deas an lá é buíochas le Dia now inniu hmm níl sé go deas inniu so an ceist a bheadh agam díobh inniu ná agus chuir mé síos anseocha dá mbeadh mé ag cur na ceiste sin oraibh inniu bheadh sé bheadh sé agam mar seo now fan go bhfeicfidh sibh cá raibh sé seo libh now an bhfuil mé in ann seocha a dhéanamh mar seo, nach N A C H, U, A fada F, A, S, A C H nach, U, U, A, U, A, F, A Tá brón orm, níl fada ansin, U, A, F, uafásach, tá an fada ar an A, uafá, déanann sé an litir sin fada, nach uafásach an lá é? nó nach uafásach an mhaidin í? an, M, H, A, I, D, I, N, Feiceann sibh sin, agus an freagra a bheadh agaibh do sin ná Sea. You could say sea. Sea is sea is uafásach UAFA fada S is uafásach an mhaidin í is dóigh an lá é nó an mhaidin an lá é nó is uafásach an mhaidin í is uafásach an mhaidin í ún seir. Ó! Now sin go deas. Sin bealach deas chun é sin chun sin a rá agus seo frása eile atá go deas chomh maith, Cén chaoi a bhfuil tú? Á! Mothaím go maith. So, Cén chaoi a bhfuil tú? Mothaím go maith. So, arís, b'fhéidir go gcloisfidh tú mé ag rá an dhá rud, nach uafásach. an lá é? Agus an freagra ná, Sea, is uafásach an lá é. Cén chaoi a bhfuil tú? Ah, mothaím go maith. Agus rud eile atá agam anseo, Nach uafásach an lá é? Is uafásach an lá é, is maith an rud é go bhfuil mo scáth báistí agam. An dtuigeann tú mé? Agus seasann tú faoin scáth ansin. Scáth báistí, agus an Ghaeilge atá ar shelter ná scáthlán. Scáth. Tuigeann sibh? An bhfuil muid ann leis sin, aon uair a chloiseann tú scáth, coinníonn sé sin thú tirim ón mbáisteach. Tá mé tirim anois, ach ní raibh mé nuair a bhí mé sa gclós ar maidin i gclós na scoile. Bhí mo chóta orm agus cad eile a bhí orm, mo chochall, mo hood, mo chochall. Leanfaidh mé ar aghaidh go bhfeicfidh sibh. OK. Ar mo phíosa páipéir tá níos mó ná sin agam díobh ar maidin. So, scoil, mar a dúirt mé, an scoil, ach. athraíonn sé go scoile nuair a chuireann tú éide roimhe. So, cad is éide scoile ann? Bhuel, nach cuimhin libh an, cathain a rinne mé an físeán deireanach libh, b'fhéidir coicís ó shin? Rinne mé físeán libh agus éadaí an téama a bhí ann ag an am agus thaispeáin mé daoibh an éide scoile so tá éide scoile ar chuile dhuine sa scoil seo. Sin an pilirín, an léine, is dócha, do na cailíní agus an cardigan do na buachaillí, geansaí dúghorm, bríste dúghorm agus an léine álainn sin lena cearnóga agus lena stríoca, lena stríocaithe ba chóir dom a rá. Sin an éide scoile. An bhfuil an ceart agam? So tuigeann tú mé anois. Ach nuair a chuireann tú éide agus scoil le chéile athraíonn sé go éide scoile. Sin an riail, is dócha, cosúil le páirc, lár na páirce, teach ach cúl an tí, nó in aice an tí, an dtuigeann sibh mé? múinteoir ach is dócha, níl a fhios agam, peann an mhúinteora, bhuel sin beagáinín aisteach, buachaill ach cos an bhuachalla. Beagáinín aisteach, ceart go leor. Bhuel, is iad sin na rialacha Gaeilge, ach ná bí róbhuartha fúthu. Táimid ag labhairt faoin scoil agus múinfidh mé na cinn a bhaineann leis an scoil. Troscán, is iad sin na boird agus na cathaoireacha agus an stuff mar sin, mar shampla, an bhfeiceann sibh an desk, an bord sin, ba chóir dom a rá, na cathaoireacha, an rud atá anseo, an desk, agus an suíochán seo, an suíochán, sin suíochán leathair, tá sí go deas bog, nó an bhfuil sí go deas bog? Glaoitear troscán air sin, sin troscán scoile, tá troscán scoile san oifig agam. Bhuel, is dócha, níl a fhios agam, tá troscán oifige san oifig agam, tá troscán scoile sna seomraí ranga agaibhse, na boird agus na cathaoireacha. So, an bhfeiceann sibh scoile arís? Leabhair scoile, leabhar, leabhar, ceann amháin, gan i, sin leabhar amháin, ach leabhair scoile, i ag an deireadh. An bhfeiceann sibh sin? So, tá, d'fhoghlaim tú rud nua ansin ann anois go dtagann, go gcuireann tú isteach i ag an deireadh ansin, age, so déanfaidh mé iarracht iad uilig a chur in abairtí daoibh. Caithim, caithim, éide scoile, tá dath dúghorm air. Troscán scoile, tá mo sheomra lán le troscán scoile. Nó, níl mo sheomra lán le troscán scoile i mbliana mar bhí an múinteoir ag iarraidh spás a dhéanamh do na daltaí mar gheall ar an víreas, Covid. Na leabhair, fan go bhfeice mé, tá leabhair scoile. Féach, suite ar fud na háite ar mo desk. Tá siad ar an desk agus tá leabhar scoile chomh maith faoin mbord agam. Ok, cad eile atá anseo agam? Scoil mhór agus scoil bheag. Ó, an, casaim é seo timpeall. Go minic, cloisfidh tú seo chomh maith agus tú ag labhairt na Gaeilge. Nuair a deir tú, Ó, téim chuig Scoil Chroí Naofa. An scoil mhór í nó an scoil bheag í? Tabharfaidh mé an cheist daoibh. So, an cheist go minic a chloiseann tú ná, An. an AN an scoil SCOIL an scoil mhór MH an scoil mhór nó bheag BH E A G nó bheag í agus feicfidh sibh chomh maith scoil athraíonn sé ar ais go scoil níl aon í anseo agus cuireann tú isteach H ansin mar focal baininscne is ea í agus cuireann sé sin H san aidiacht a thagann ina dhiaidh, scoil mhór, scoil bheag ach dá mbeadh buachaill ansin, Ní bheadh H sa chás sin, buachaill mór, scoil bheag, ach i gcás scoile, scoil mhór, scoil bheag. So, an scoil mhór nó beag í? Agus an freagra ná, Scoil mhór is ea í. So, tógfaidh mé amach an beag, mar is eol daoibh, níl an scoil seo beag tá an scoil seo mhór. Tá an t-ádh orainn uilig gur scoil mhór í, mar ciallaíonn sé sin go bhfuil níos mó cairde againn, níos mó, is dócha, múinteoirí. Ó, bíonn níos mó rudaí deasa ag tarlú, is dócha. So, an, arís, an scoil mhór í? Scoil mhór is ea í. Sea. D'fhéadfá sea a chur isteach ansin, úsáidim sea go minic. Sea, scoil mhór is ea í. Sea, scoil mhór is ea í. An sin ceart go leor? An sin ceart go leor? Yeah, tá sé ceart go leor nach bhfuil. OK, leanfaidh mé ar aghaidh go bhfeicfidh sibh. Tá foclóir agam daoibh anseo ar maidin chomh maith, leathanach, mar is eol daoibh, seo leathanach. So dá mbeadh leathanach ag teastáil uait, a mhúinteoir, ba mhaith liom leathanach le do thoil, nó Gaeilge eile dó, nó bileog, is dócha, ach tá leathanach ag teastáil uaim, leathanach. Sin, cóireoimid. Sin focal deas, ag deireadh an lae, at the end of the day. Anois agus arís cloiseann tú an múinteoir ag rá, 'Níl an seomra néata nó glan. Tá páipéirí ar an urlár. An gcóireoidh sibh an seomra dom? Will ye tidy? An gcóireoidh? Agus an freagra dó sin ná 'We will. tidy. Cóireoimid. So sin an fáth go gcuir mé an ceann sin isteach ansin daoibh, 'Cóireoimid an seomra duit, a mhúinteoir. Ná bí buartha. Cén fáth? ag deireadh an lae, bhuel, b'fhéidir go mbeadh leathanach nó dhó ar an urlár, b'fhéidir go mbeadh peann nó dhó ar an urlár. So ag deireadh an lae, cad a dhéanfaidh sibh do bhur múinteoirí? Cóireoidh sibh an seomra dóibh. Go raibh míle míle maith agaibh. OK. Now, tá sé seo spéisiúil. An difríocht a dhéanann an fada sa cheann seo. Áit. ait! agus ag na Cad is ait? An bhfuil, cuirimis Ní Ní maith liom nuair a bhíonn orm an Béarla a úsáid le linn na Gaeilge ach an uair seo déanfaidh mé ait. Ok, bhfuil sibh réidh? Ciallaíonn ait sin. Now, níor úsáid mé an Béarla ach scríobh mé an Béarla. Ciallaíonn ait sin. ait. Ach nuair a chuireann tú fada ar an a, athraíonn ait go áit, ait, áit, ait, áit, ait, áit, ait, áit. Agus ciallaíonn sé sin, cad a chiallaíonn sé sin? place, p-l-a-c-e. Agus nuair a chuireann tú an dhá rud le chéile, a strange place, cén chaoi a ndéarfá sin? Now as Béarla tagann strange i dtosach agus place ina dhiaidh ach as Gaeilge ní mar sin a tharlaíonn sé. Téann sé mar seo. Is, it's a strange place. Is áit ait. é nó í. An bhfeiceann sibh sin? Is áit ait é. Now, ní bheadh an abairt sin in úsáid agaibh agus sibh ag déanamh cur síos ar an scoil, an mbeadh? An mbeadh? Bhuel, bainigí triail as seo go bhfeicfimid. Ok, an chéad cheist a bhí agaibh nó An scoil mhór í? Sea, scoil mhór is ea í. OK, déanfaidh mé libh é. Is rógaire mé scaití. Fan go bhfeicfidh sibh. Agus an chéad cheist eile, b'fhéidir, a chloisfidh tú ansin, cén sórt? Ó, dubh, agus fan go bhfeicfidh mé. Cén, sin cén, brón orm, níl mo scríbhneoireacht go huile is go hiomlán i gceart agam ansin, cén sórt SO fada RT, cén sórt SCO, cén sórt scoile? SCOIL Cén sórt scoile í arís ansin, bhfeiceann sibh an í? Cé, sin ceart, yeah, cén sórt scoile í? Agus, fan go bhfeice mé, is, is áit ait í. Is áit ait í. Huh, is áit ait í. Agus, ok, nach uafásach an príomhoide mé. Agus an chéad cheist eile a chloisfidh tú nó, cén fáth? Agus an freagra a bheadh agatsa dhó sin nó. an príomhoide. Cén fáth an príomhoide? Fan go bhfeice sibh now. Uh, an príomhoide agus gorm arís. Tá

go dtí, rachaidh mé ar ais go dtí seo. So an chéad cheist ná, cén sórt, agus cuir mé seo in ord mar seo agam, cén sórt scoile, bhfeiceann sibh é, cén sórt scoile, yeah, an scoil mhór í? Sea, scoil mhór is ea í. An scoil mhór í seo? Scoil mhór is ea í. An dara ceist. Yeah, tá sé agam ansin. Féachaigí, cuirfidh mé é timpeall ansin go bhfeicfidh sibh di, di, di, di. Cén sórt scoile í? Is áit ait í. Agus cuir marc mar seo. Is áit ait í. Ding-a-ling-a-ling. Agus, pháistí, cén fáth? An príomhoide, Tá sé craiceáilte. Níl ann ach píosa spraoi ar aon nós. Ach taispeánann sé sin an Ghaeilge atá agaibh. Nó d'fhéadfá a rá ag an deireadh sin, An príomhoide, Ná habair! Don't mention! An príomhoide, Ná habair é. Ná habair é. Ná h-a, what's the broader, ná h-a-b, an bhfuil sé? Ná habair é. an príomhoide, Ná sin ná, ná le fada, Ná an fada, Ná habair é! an príomhoide, Ná habair é! Tá sé craiceáilte! Now, nach deas an comhrá Gaeilge é sin? Céad phíosa, píosa a haon, píosa a dó agus píosa a trí. Agus leanfaidh mé ar aghaidh beagáinín anseo, go bhfeicfidh sibh. Tá brón orm ar ais arís anseo. Níl go fóill agus ar ball beag. Is maith liom na frásaí ansin freisin. Agus fan go bhfeicfidh sibh anois cén fáth a thaitníonn na cinn sin liom. Tá siad ar an gcúl anseo agam. Scríobh mé comhrá beirte amach ansin díbh. Síle, An bhfuil am lóin ann go fóill? Múinteoir, Níl, níl go fóill. Agus sin an níl go fóill. An dtuigeann sibh anois? Níl go fóill, an dtuigeann sibh, níl go fóill anois. So arís, an bhfuil am lóin ann go fóill? Níl, níl go fóill. Ar ball beag, sin i gceann tamaillín. Ar ball beag. Síle arís, Tá peann luaidhe ag teastáil uaim. Múinteoir, Níl aon cheann agam, a Shíle. Síle, Ó, tá tuirseach orm! Múinteoir, Téigh a chodladh, Síle, arsa múinteoir agus bú! téann Síle síos. Níl ann ach píosa spraoi anseo freisin. So arís. Síle, An bhfuil am lóin ann go fóill a mhúinteoir, tá ocras orm. Múinteoir, Níl, níl go fóill, ar ball beag. Síle, Tá peann luaidhe ag teastáil uaim. Múinteoir, Níl aon cheann agam, a Shíle. Síle, Tá tuirseach orm.

áit le fada a ait! áit, ait! Now, agus leanfaidh mé ar aghaidh beagán níos mó, críochnóidh mé an scéal seo libh. Now, ní dhéanfaidh mé mórán anseo mar feicim go bhfuil an t-am ag bogadh ar aghaidh, díreach nóiméad ag léamh. OK, agus seo an píosa, yeah. An lá dár gcionn tháinig na comharsana, na comharsana, sin focal álainn daoibh, na neighbours, go léir, isteach chun an gairdín a fheiceáil. Bhfeiceann sibh sin an-ait go deo. Now! D'úsáid mé an focal nua, crann ait. Is ea é. Nach ait! Nach ait an sceach í sin, arsa an tUasal Ó Rinn. Cén chaoi ar tharla sé, arsa an tUasal Ó Súilleabháin. B'fhéidir gurb iad na síóga a rinne é, arsa Bean Uí Dhroighneáin. Ar tháinig na síóga amach? Seo síóg. Dí-dí-dí-dí. Agus tá bata draíochta aici. Bhí Fionán ag siúl suas síos go bródúil. Go bródúil. Rinne Fionán poll, ar seisean, poll mór! Ach ní raibh aon duine ag éisteacht leis. An tráthnóna sin tháinig na hiriseoirí. Tháinig grianghrafadóirí freisin agus lucht teilifíse, tháinig siad go léir. Chip chip chip chip chip chip chip. An crann is aistí, nach ea, nó is aite, is dócha, ar domhan, bhí sé le feiceáil agus ag fás sa ghairdín. Bhí Mamaí agus Daidí ar an nuacht an oíche sin. An bhfeiceann sibh iad? Sílim féin go bhfuil rud éigin sa chré, a dúirt Daidí leis an tuairisceoir. Ní mar sin a tharla sé. Teilifís Fionán, Fionán, tá bród orm, arsa Mamaí, ach tá tusa ró, tá brón orm, arsa Mamaí, ach tá tusa ró-óg. Theastaigh uaidh dul ar an teilifís. Bhí pictiúr sa nuachtán ar maidin, Mamaí Daidí agus, d'éirigh leis dul isteach ann. Bhí pus ar Dheirdre. Nach deas an focal é sin chun déanamh cur síos ar dhuine feargach nó le haghaidh duine nach bhfuil sásta pus ar Dheirdre áfach. Cén fáth nár chuir aon duine agallamh ormsa, sin cén fáth nár labhair aon duine ormsa, na tuairisceoirí agus na grianghrafadóirí agus na hiriseoirí? Tá tú ró-óg freisin, a stór, arsa Mamaí. Leis sin, chuala Mamaí go raibh bosca beag ina lámh ag Fionnán. 'Céard é sin? ar sise. 'Peata, peata deas, arsa Fionnán. 'Huh? Feicfimid. 'Cén peata deas? Cén peata deas? Damhán alla! Peata deas ag Fionnán! Damhán alla, arsa Mamaí. Cuir sa ghairdín é, anois díreach. Poll, arsa Fionnán, poll mór. Thóg sé na láimhíní amach as a phóca. Amach leis sa ghairdín. Poll? Damhán alla? Cad a dhéanfaidh sé? B'é Daidí an chéad duine a d'fhéach amach an fhuinneog ar maidin. Ó, a thiarcais! ar seisean. Féachaigí air seo! Bhí crann mór ard díreach taobh amuigh den fhuinneog. Huh! Huh! Ní raibh duilleoga ar bith ag fás air ach bhí damháin, uimhir iolra, damháin alla ag luascadh ó gach craobh. An bhfeiceann sibh í do gach craobh? Féach orthu. Tá ionadh an domhain ar Mhamaí, tá ionadh an domhain ar Dhaidí, tá ionadh an domhain ar Áine, nach ea? Ach an leaidín is lú, Tá áthas an domhain air. Taobh tá brón orm anseo. Bhí gach damhán alla ag tógáil gréasáin, gréasáin, gréasáin, gréasáin, Taobh istigh de chúpla nóiméad bhí gréasáin ar na fuinneoga go léir. Bhí an áit clúdaithe le gréasáin. Céard a dhéanfaimid? arsa Deirdre. Níl mise ag dul, níl mise ag dul ar amach. Is fuath liom damhán alla, tá botún ansin sa leabhar air, níl mise ag dul amach. Is fuath liom damháin alla. Bhfeiceann sibh í? Ooh, ooh. Níl mise ag dul ag obair, arsa Daidí. Ugh, is fuath liom í, tá amach, is fuath liomsa damhán alla freisin. Bhí Mamaí ar buile. Bhí sí ar buile. Bhfeiceann sibh sin? Ar buile, sin focal do fearg an domhain. Tá sé seo ag dul thar fóir! Caithfimid glaoch ar na Gardaí! Bhí Fionnán buartha. Ó, na Gardaí! Thóg sé na láimhíní amach as a phóca. Na láimhíní draíochta. Tá mé beagnach críochnaithe leis an leabhar, críochnóidh mé inniu é díbh. D'fhéach sé orthu! Amach leis sa ghairdín. Cad a dhein sé leo? Bhí Mamaí fós an-chrosta. 'Cén chleasaíocht í seo in aon chor, ar sise. 'Sílim go bhfuil duine éigin ag iarraidh cleas gránna a imirt orainn. Tá sí fós ar buile. Ní dóigh liom é, arsa Deirdre go smaointeach. Hm. An gcuimhin libh na láimhíní glasa sin a tháinig ó Uncail Tadhg, tá tuairim agam, tá tuairim agam, sin ceapaim, tá tuairim agam gur láimhíní draíochta iad. D'fhéach Mamaí uirthi. Láimhíní draíochta?

Hm. Láimhíní dána, arsa Fionnán, láimhíní dána imithe! Imithe! arsa Daidí, cá háit? Rinne Fionnán meangadh mór gáire. An bhfeiceann sibh an meangadh atá air? Maith thú, Fionnán. Rinne Fionnán poll.